as an obair a dhéantar leis an nGaeilge agus pobal na Gaeilge a chur chun cinn, I mbliana tá muid ag tabhairt aitheantas do ghrúpa nach bhfuil chomh fada sin ar an saol, grúpa atá ag cur na Gaeilge chun cinn mar go bhfuil pobal agus gréasán cruthaithe acu féin le féiniúlacht láidir dá gcuid féin freisin. Agus sin iad an cumann lán-Ghaeilge de chuid an Chumann Lúthchleas Gael atá i mBleá Cliath, Na Gaeil Óga. Sa mbliain 2010 tháinig roinnt daoine ag caint le chéile agus iad ag iarraidh cumann peile a bhunú. Agus cumann é sin ina mbeadh deis ag lucht labhartha na Gaeilge san ardchathair a thíocht le chéile agus pobal nua a bhunú. agus thosaigh siad ag traenáil agus go luath an bhliain dár gcionn thosaigh siad ag imirt agus bhí an síol curtha agus d'fhás an méid imreoirí a bhí acu as Bleá Cliath, as na ceantair Ghaeltachta agus as chuile chearn den tír chomh maith. Bhuel anois tá an síol sin ag bláthú mar tá 300 ball gníomhach ins an gcumann agus iad ag mealladh tuilleadh. Tá peil na bhfear agus peil na mban, iománaíocht agus camógaíocht acu agus tús curtha anois le structúr faoi aois. Tá fís an-láidir acu, tá plean forbartha curtha le chéile agus obair á dhéanamh anois le páirc agus le clubtheach a fhorbairt le go mbeidh na Gaeil Óga ag fás tuilleadh sna blianta amach romhainn. Ach ní Gaeilgeoirí amháin iad mar nach bhfuil aon chailleadh orthu ag imirt ach an oiread agus tá comórtaisí éagsúla buaite acu le roinnt blianta anuas ar pháirc na himeartha, comórtas eicínt beagnach chuile bhliain beo ó bunaíodh iad. Rinne muid coimisiúnú ar an bpíosa ealaíne seo agus tá sé déanta ag an dealbhadóir Jarlath Daly agus sin é an fear céanna a dhéananns na gradaim All Stars chomh maith. Agus is iad na téamaí a thug muid do Jarlath agus é ag obair ar an bpíosa seo ná pobal, teanga agus Cumann Lúthchleas Gael mar sin é i ndáiríre go smior an méid atá ins na Gaeil Óga agus gura fada buan iad. Ba mhaith liom cuireadh a thabhairt anois do Chathaoirleach an Chumainn, Eoin P. Ó Murchú a thíocht isteach ar an stáitse le glacadh leis an ngradam seo agus le cúpla focal a rá chomh maith. Mar sin, ar ndóigh bualadh bos d'Eoin agus do na Gaeil Óga chomh maith. Tá sé an-trua. Go raibh míle maith agat, Gearóid. Is. Do chlub nua mar muid sna Gaeil Óga, is mór an t-aitheantas é rud chomh luachmhar seo a fháil agus dearadh píosa ealaíne den scoth atá ann. Go deimhin, is mise an cathaoirleach ach ní bheinn anseo, mar a thuigeann a lán daoine a bhfuil baint acu le clubanna CLG timpeall na tíre, murach na daoine a thuganns a gcuid ama saor in aisce dúinn, na hoibrithe deonacha sin ar fad, na tuismitheoirí, na bainisteoirí, na traenálaithe, Colm Mac Séalaigh a bhí i gceannas ar an bhfoireann iomána a thóg an corn abhaile aréir agus gach aon duine eile, a bhí ins na coistí agus a chabhraigh linn ar gach aon bhealach beo. So ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leo sin agus murach iad sin ní bheinnse féin anseo ag glacadh an aitheantais seo. Ach arís eile mo mhíle buíochas le le Raidió na Gaeltachta as an aitheantas seo. Tá an t-uafás daoine as na Gaeltachtaí éagsúla ag imirt linn faoi láthair agus sílim go bhfuil duine as gach aon cheantar Gaeltachta tar éis imirt linn ó thús ama. na ceantracha móra agus beaga so má tá cairde nó gaolta libh sa phríomhchathair abraígí leo teacht chun imeartha linn agus mar a deirim arís táimid fíor shásta an duais seo a ghlacadh. Fad saol ag Raidió na Gaeltachta. Go mairfidh an tOireachtas slán agus Na Gaeil Óga beo.